Ndị be anyị ekene m unu. Afa m bụ Ada Ebubedike, Ada ndị Igbo, nke onye chi ya zelu. Kee ka unu me, a na-emekwa? Biko nụ ụmụnne m, achọrọ m ka anyị kwuo maka iwu dị n'ana Igbo. Igbo Justice System, Law Guiding Ụmụ Igbo. Ndị Igbo nwelu ntọnana. ndị Igbo nwelu iwu dị n'ana, ndị Igbo nwere usoro anyị si eme ihe tupu ndị na-abata ebe a bata mebisielu anyị ihe. Mana usoro ahụ ka dịkwa. Ihe ndị a niile ka dịchakwa. Igbo justice system ka dịkwa effective ruo kịta. Mana ọ nọkata ọ na-adị ndị be anyị ka ọ na ọ dịrọzi. Ọ dị. Ana Igbo bụ nnukwu obodo. Ihe a na-akpọ nation, ana Igbo bụ Igbo nation. Ọ nnukwu obodo ka ọ bụ. A na-eme ihe n'usoro n'usoro. Anyị na-azụ ahịa, na-emekọ. Anyị na ndị agbata obi anyị na-emekọ. tupu ha bidozie ghọwazi anyị aghụghọ, chọwazi ịnara anyị ana anyị. Ya ka ndị be anyị ji asị, ọ bịalụ be onye, abịagbukwana ya. Ihe mezi o ji dịzịa ka ọ na ntọnana anyị na ihe ndị a niile adịghọzị bụ na ọ bịalụ be onye na-abịagbuzie ya. Ọ ihe na-emezị n'ala Igbo kịta. O ji dị ka um ihe niile adịghọzị otu o kwesịrị ịdị. Ihe niile dị n'ala Igbo a nwere ihe ọ na-alụ. Ha ncha sokwa na Igbo justice system. Nke mbụ bụ ana a anyị zọdoro ụkwụ. Ana Igbo a dị responsible for our morality. Onye mete nsọ ana, ọ kwa nnukwu ihe ka ọ bụ n'ana Igbo. Arụ anyị a dị responsible for our morality. Ahụ anyị, o nwere ihe ị ga-eme, ahụ gị a alapụta gị. A sị gị body language, ahụ gị a na-ekwu okwu. Ana Igbo na-ekwu okwu. Ana Igbo na-anụ ihe niile anyị na-ekwu. nya kà ndị nnà nnà nnà anyị jì àgọ àna ìgbò, ịgọ àna ìgbò bụ̀ ha nà ànà nà àkpakọ nkàta, ndị nnà nnà nnà anyị nà ànà nà àkpakọ nkàta, ị na àgwa àna okwu ọ̀ na àgwakwa gị okwu, nya kà ndị ìgbò jì nwee ihu ànà, ò nwere òbòdò e nwero ihu ànà nà àna ìgbò, onye ọbụnà nwè ihu ànà ebe ha nà ndị nnà nnà nnà ha nà àkpakọ, aja ànà nà ànụ ihe anyị nà èkwu. Ị ma na o nwere ihe ị ga-eme n'ụwa a, e nie gị n'ana, ana abọpụta gị, gịnị ama nni gị n'ana, ana agbanarị gị. O nwere ihe ị ga-eme n'ụwa a, ana achụba gị. A sị ọkụkọ nyụọ arụ, ana achụba ya ọsọ. Iji gosi gị na ana na-achụ ọsọ, um ị na-ege inu ndị Igbo, ị na-aghọta nke bụ eziokwu gbasara ndị Igbo. Ana Igbo a dị pure, ọ dịghị achọ ihe ọjọọ, ọ dịghị achọ ka ndị mmadụ na-etinye aka n'ihe ọjọọ. Ofu a ka ọ dị n'arụ anyị maka na anyị na ana bụ ofu. O nwere ka ị ya-esi na-ajụ mmadụ ajụjụ, o kpudo iru n'ana, ọ ma nchọ ine gị anya na mkpụrụ anya maka na ọ ma ihe o mee, ọ na-asị asị mana anya ya na-akọ ihe ọzọ. arụ ya na-akọ ihe ọzọ a sị gị body language so mmadụ nwere ike na-akọ na-ekwu okwu na-asị asị ị nene ka ahụ ya si eme ị fụ na ahụ ya na-agwa gị eziokwu ahụ ya na-ekwu na ihe ahụ ọ na-ekwu abụghị eziokwu ahụ ya agọnahị ya ya bụ body language o nwere ụdị ihe ụdị ebe ọ ebe mmadụ ga-anọ or ihe mmadụ ga-afụ ahụ ya achọghọ ka o mee o tinye aka n'ụdị ya ahụ ya nwere ike mee nsị ọkụ akpara ya Hmm, o si ebe ahụ pụọ ahụ anyị a dịkwa responsible for our eh, for idobe ntọana anyanwụ anyanwụ na ọnwa na kpakpando na-enene anyị na-ege ihe anyị na-ekwu Unu nee anya, ndị be anyị chọọ ịgọ ọjị, a na-apụta n'ilo bịa gọọ ọjị. Ihe e ji agọ ọjị n'ilo bụ ka ihe niile Chukwu kere eke na-afụ ya, na-anụkwa ihe anyị na-ekwu maka ha ncha na-anụ ihe. Ndị oyibo ga-asị gị the wall have ears. Otu a ka ihe niile ma mkpụrụ osisi ma ihe niile e kere eke na-anụ ihe. Ọ bụrụ na ị kpago ọkụkọ ọfụma, ị ga-ama na ọkụkọ na ụmụ nnụnụ na-anụ ihe anyị na-ekwu. Ọkụkọ m, ị kpọọ ọkụkọ afa, ọ za, ị sị ya bịa ọ bịa ma nkịta ma ewu ha ncha na-anụcha ihe ndị a niile bụcha ndị akaebe gị e nwekwa ka ihe si mee n'ụwa a ndị a niile ya-agbakwa akaebe ị makwa na ọ na-abụ mmadụ nwụọ o nwere onye na-agwa udene na mmadụ anwụgo mana ọ na-ama ọ bịa ị ghọtago ị fụrụ a na-ere mmadụ isi ọ bịa so ọ ma iji gwa gị na ọ na-afụ ọ na-anụ ị na-aghọta ihe eke eke n'ụwa a ihe eke na ihe dịcha n'ana Igbo a ị fụ na o nwere ebe ị ya dọjinwu Chukwu tinye ihe a na CCTV camera a bụ n- Chukwu ka a na-ele anya wee lụrụ ya Ọ na-afụ n'ife, na-afụ na nzuzo. Ndị nna nna nna anyị, anyị ada anwụ anwụ o. Ndị agwa m na ndị Igbo ada anwụ anwụ. Anyị nwụkwa, anyị na-anachite azụ. Ha na-anụkwa ihe anyị na-ekwu ebe ha nọ. Unu afụgo? Ya ka anyị ji na-ayọ ndị be anyị ka onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ. Anyị nwekwazịrị ụmụnna sistem. Ụmụnna gbakọọ aka ọnụ chịa izu. ha dịkwa responsible for our justice system. Ụmụnna bụ national national assembly. Anyị adịghị feudal. Ndị Igbo na-emekọ ihe ka nwanne. Anyị na-erikọ ka nwanne. Otu a ka e sikwa ekpekwa ikpe ka nwanne. Ya bụ na mmadụ mee ihe ọjọọ na ụmụnna nwere ike ịbịa chịa izu sị na otu a ka ọ ga-adị and otu a ka ọ ga-adị.

ya bụ̀ nà Igbo justice system bụ̀ nà ụmụ̀nnà àgbakọ aka ọnụ sị nà nà ọ ma ndị otu à ọ̀ ma ndị otu à ha sị nà ihe à yà ème ọ̀ mebe àdị ègbu mmadụ̀ nà àna ìgbò m̀gbè ochìè onye mee ihe ọjọọ è hufù è hufù ụmụ̀nnà bịa è hupù ya à sị nà onye à ma ànyị achọrọ ụdị mmadụ a onye à nà-èmetọ èmetọ àna ànyị à è hupù ya n'ihu nnukwu ihe ọjọọ nwụọ è tufuo ya na ajọ ọfịa àda èni ya n'ụnọ̀ ànyị nwègàsị̀ ǹtọ nà ànà Ụmụada system sokwa na National Assembly ndị Igbo. Ụmụada dịkwa responsible for ịchastise ụmụ nwaanyị ibe ha. Ya bụ na nwaanyị mee ihe ọjọọ, di ya bịa kpee ma ndị be di ya bịa gwa ụmụada, nekwa ihe nwaanyị ibe unu na-eme nwanne m nwoke, nekwa ihe ọ na-eme anyị. Ụmụada ya abịa kụzieli ya ihe o kwesịrị ime. Ọ bụrụ na o merọ ya, ọ naba be nna ya godi. ifugo ezigbote nwaada e megbukwala emegbu na be di ya ọkwa ụmụada ya abịakwa nụọli ya ọgụ gwakwa ndị be di ya na ihe unu na-eme nwanne anyị nwaanyị adịrọ mma ihe acha sistem e tinyecha n'ala Igbo ọ bụrụ na anyị na-eso ụzọ a niile ihe na-eme kịta ama na-eme e nwekwa nke age grade ya bụ ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị agụa na nwekwa nke ha ọ bụrụ na nwatakịrị ada ege nne na nna ya ntị Ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ n'obodo ahụ dịkwa ka National Assembly ndị obodo ahụ kwa. Ha ya agbakọkwa ọnụ jee kụzielu nwa ahụ ihe o kwesịrị ime. O nwere ike sị ya zaa mbara, zaa mbara niile, zaa otobo ha ka e wee kụziere ya ihe o kwesịrị ime. Ọ bụrụ na o meghị ya, afụfụ nya afụfụ ha ya ata ya ehika e nwere ike ịchụpụ ya n'otu ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa nya bụkwa nnukwu ihe ya bụ na o mewe mmemme ma ihe ọbụla na o nweghị ya ndị obodo nwere ike jụ nri gị na ị na-eme ihe ọjọọ ị na-enye ha i bute nri ha sị na ha ama nri ị ga-eri nri ahụ sọ gị ya bụ na ndị Igbo nwechacha ihe etinyecha n'ala Igbo na-eme ka ala Igbo na-aga ọfụma anyị mebisigo ihe dịka mmiri ihe dịkà mmiri o nwèe ihe a yà-ème n'òbòdò mmiri òbòdò ahụ̀ ànà ò nwehọ̄ onye nā-asị yā nà mànà ọ nà-ànụ ihe anyị nà-èkwu ọ nà-àfụ ihe nā-eme mmiri ahụ̀ àna i jezie ichute mmiri ò nweghī mmiri ị yà àfụ à na-àsị kèezi ihe mērē nà o nwèkwàrà ihe a gà-ème n'òbòdò mmiri àjụ nà ọ̀ ma nzò ọ nọtechaa aka a na-asị ka e kwe mmiri zobe a na-ayọzi mmiri biko ya zoo ọ jụ na ya dị ezo arụrụ na-aga na ana na-anụcha ihe anyị na-ekwu o nwere onye ga-eme ihe ọjọọ a sị gị na nkịta anaghị eri nshi ya ya bụ even nkịta ama nri nsị ya Kedụ onye gwazi nkịta a na ọ- ọ- na onye ahụ abụrọ ezigbo mmadụ o nwee ka arụ ga-esi dị n'obodo udene agba ọsọ n'obodo ahụ a na-achọ udene achọ i che na egwuregwu ya bụ biko nụ ụmụnne m ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ nachite ana Igbo ka anyị mewe ihe n'usoro otu ntọnala Igbo si wee dị ka o wee dịrị anyị nwa bụ ndị Igbo na mma. Afụfụ a niile anyị na-ata, mkparị a niile anyị na-anata n'aka ndị agbata obi na aka ndị onye ọbụla bụ maka na anyị anaghị esozi ntọnala Igbo. Biko nụ, ụmụnne m, ka anyị sowe ntọnala Igbo ka anyị kwụsị ịta afụfụ. Ọ ga-adịrị anyị na mma. Ise.